Am so cuir stop leis an físeán. Am, bain triail as an cheist. Ansin, am, amharc ar an físeán arís agus rachaidh mé fríd réiteach na ceisteanna. So tá súil agam go gcuideoidh seo libh tuiscint níos fearr a bheith agaibh air, ach níos fearr má bhaineann sibh triail astu sibh féin ar dtús. OK, so an chéad cheist. Tháinig an cheist seo ó Páipéar Meithimh 2015. San fhorbairt dhéthéarmach, i gcumhachtaí ardaithe X de 1 móide AX i gcumhacht N, is iad lúide aon cheathrú agus lúide aon thar tríocha dó comhéifeachtaí X agus X cearnach faoi seach. Faigh luachanna A agus N. OK, so tá an cheist seo i bhfoirm difriúil ná na ceisteanna a d'amharc muid air roimhe. So, em, smaoinigh ar an rud atá i gceist anseo, ok? Tugann siad an, na comhéifeachtaí, so sin na huimhreacha roimh na téarmaí X agus X cearnach, agus faoi seach, so ciallaíonn sin, seo an comhéifeacht de X agus seo an comhéifeacht de X cearnach, an ord ina bhfuil siad scríofa. Agus ba mhaith linn fáil na luachanna A agus N. So, tá dhá athróg againn, agus tá na luachanna A agus N, em, thuas ins an slonn seo. So, an moladh atá agam daoibh, sula dtosaíonn sibh amach, ná go scríobhann sibh amach an fhorbairt, eh, de seo, ag úsáid an foirmle atá ar eolas againn, ok, agus nuair atá sin ann, amharc ar na, na, em, téarmaí X agus na téarmaí X cearnach, agus beidh cúpla cothromóid le réiteach agat. ceann acu cothrom le lúide aon cheathrú agus ceann acu cothrom le lúide aon thar tríocha dó. Anois, cuir stop leis an físeán agus bain triail as an cheist, agus mar cineál treoir, tá seacht marc ag dul don cheist seo, so ba chóir go mbeidh an cheist seo ag glacadh go garbh. 7 bomaite. OK? So, sin, sin an cineál dóigh a thig leat oibriú amach ar chóir duit caitheamh ar cheist. Ba chóir go nglacfadh sé thart fá 7 bomaite. OK? So, cuir stop leis an físeán anois. OK, so tá súil agam go, go, gur bhain sibh triail as an cheist seo, agus rachaidh mé fríd an réiteach anois. So, an forbairt atá againn, haon móide A, X i gcumhacht a N anseo, Feiceann muid go bhfuil seo ins an fhoirm haon móide X i gcumhachta N. So thig linn an foirmle seo a úsáid mar atá. Ní gá dúinn rud ar bith a dhéanamh de seo le bheith ábalta an foirmle seo a úsáid, mar tá an haon againn mar an chéad téarma. So cuirfidh muid seo an foirmle seo i bhfeidhm. So an forbairt de 1 móide A i gcumhachta X, gabh mo leithscéal, i gcumhachta N. Ok, is féidir linn an chéad téarma a scríobh mar haon, an darna téarma NX, so sin N fá AX, ok, ansin an chéad téarma eile, sin N fá N lúide 1, thar dó factorial, fá AX uilig cearnaithe. Agus ní gá dúinn dul, tá's againn go leanann seo ar aghaidh, but ní gá dúinn dul níos faide ná seo, mar ins an cheist, táimid ag iarraidh amharc amháin ar na comhéifeachtaí den téarma X agus an comhéifeachtaí den téarma X cearnach. Seo ag dul a bheith ár téarma X, agus tá seo ag dul a bheith ár téarma X cearnach. So ní gá dúinn dul níos faide ná sin, níl muid ach ag amharc ar an téarma seo agus an téarma seo. OK? So, déanfaidh muid na téarmaí sin a shimpliú anois. OK? So, déanfaidh mé an forbairt a shimpliú anois mar, um, go bhfuil, amharcfaidh mé amháin ar, um, an téarma X. So, ár téarma X, is ea AN X. Agus ár téarma X cearnach, OK? So, just déanfaidh mé anseo. Ár téarma X cearnach, sin ag dul a bheith. Um. N, cearnach, lúide N, fá A cearnach, X, cearnach, uilig thar dó. OK, agus is féidir linn sin a shimpliú arís, agus is ionann sin. A cearnach fá N cearnach lúide N X cearnaithe thar dó ní ní níor shimplí mé just athscríobh mé é píosa beag ok ok so bhog mé stuff thart ansin just le níos mó spás a fháil so is é seo ár um, téarma X agus is é seo so ansin agus is é seo ár téarma X cearnach So is ansin, agus tá's againn gur ionann an téarma X, an, gabh mo leithscéal, an comhéifeacht den téarma X agus aon, lúide aon ceathrú. So, ciallaíonn sin gur ionann AN, sin an comhéifeacht, agus lúide aon ceathrú. Agus tá's againn gur ionann an comhéifeacht de X cearnach, so seo uilig, lúide 1 thar 32. So is féidir linn scríobh go bhfuil A cearnach fá N cearnach lúide N, uilig thar 2, cothrom le lúide 1 thar 32. So, an rud atá againn anseo ná dhá chothromóid, cothromóid 1 agus cothromóid 2. So, tá comhchothromóidí againn anseo le réiteach le fáil an luach atá ar A agus an luach atá ar N. So, má tá dhá athróg de dhíth orainn, um, then, gabh mo leithscéal, má tá dhá athróg le fáil againn, then tá dhá chothromóid de dhíth orainn agus sin atá againn. Ok, so tá cúpla bealach difriúil le seo a dhéanamh ach an an ceann is furasta ná le úsáid ionadú. So, ba mhaith linn fáil réitithe de ceann de na hathróga. So, i mo bharúil, an ceann is furasta le déanamh ná ehm le fáil réitithe den A, má ligeann muid do A a bheith cothrom le lúide aon gabh mo leithscéal lúide aon um thar ceathair N, agus is féidir linn sin a ionadú isteach ins an chothromóid seo. OK, so déanfaidh muid sin, déanfaidh muid lúide haon thar ceathair N, OK, agus in áit A, agus táimid ag dul sin a iolrú amach, agus tá sin uilig thar dó. OK, so. Déanfaidh muid an lúide ceathair thar N, i dtús báire fá N cearnach, so bheadh sin lúide N thar ceathair, lúide 1 thar ceathair, ok, agus is sin uilig thar dó, ok, agus is féidir linn sin a shimpliú arís, so bheadh sin lúide N thar ocht lúide haon thar ocht agus tá sin, ar ndóigh, cothrom le lúide haon thar tríocha dó. Gabh mo leithscéal, rinne mé meancóg ansin, ba chóir go bhfuil seo móide mar lúide fá lúide agus mar sin de bheadh sin móide fosta. Ok, so anois is féidir linn an chothromóid seo a réiteach. Má dhéanann muid gach rud a iolrú trasna ar 32, faigheann muid lúide ceathair N, móide ceathair, cothrom le lúide haon. OK? So, tá lúide ceathair N cothrom le lúide cúig. OK? Mar sin de, tá N. cothrom le lúide 5 thar lúide 4, agus is ionann sin 5 thar 4, gabh mo leithscéal. Ok, so fuair muid an luach de N ansin. Ok. Agus is féidir linn an cothromóid a haon seo a úsáid le fáil an luach atá ar A. So, d'athscríobh muid a haon mar A cothrom le lúide a haon thar 4 N. So, is féidir linn sin a úsáid. So, tá A cothrom le lúide a haon thar 4 Ehm, agus sin fá cúig thar ceathair. Ok, is ionann sin lúide haon thar fiche thar ceathair, so is ionann sin lúide ceathair thar fiche, nó lúide aon cúig. Ok, so is é seo ár réiteach, bhí N cothrom le cúig thar ceathair, agus bhí A cothrom le lúide haon thar cúig. Ok, tá an chéad chuid den cheist seo measartha simplí. So seo an form de déthéarmach atáimid ag iarraidh an chéad téarma ina haon. So táimid ag dul úsáid ár formula den forbairt haon móide X i gcumhacht de N. Ok? OK, so táimid ag dul seo a chur i bhfeidhm agus táimid ag dul forbair an chéad chúpla téarma de haon lúide dó X i gcumhacht de aon trí. OK, agus de réir an formula, tá ár chéad téarma ag dul a bheith haon. An darna téarma, bheir sin N X, so sin móide aon tríú, agus ná dearn dearmad go bhfuil ár X lúide dó X. OK, agus ansin an tríú téarma? Sin ag dul a bheith aon tríú fá haon lúide haon tríú, so tá sin um a dhá tríú. OK, agus tá sin fá lúide dó X. uilig cearnach, uilig thar dó, agus déanfaidh muid ceann amháin eile. Ó gabh mo leithscéal, ní gá dúinn, níl de dhíth againn sa cheist seo ach an chéad trí théarma, so stopfaidh muid ansin. OK, so níl le déanamh againn anois ach seo a shimpliú. So, chéad téarma a haon. So, móide aon tríú fá lúide dó X, so sin lúide dó thar trí X. an tríú ceann, móide aon tríú fá dhá thríú, so sin dó thar naoi, fá lúide dó cearnaithe X, so tá sin ag dul a bheith anseo, so bheadh sin dó thar naoi agus sin ag dul a bheith móide a ceathair, ok, so bheadh sin ocht thar naoi agus beidh sé móide. ocht thar naoi X cearnaithe thar dó. OK, so is féidir linn sin a shimpliú go dtí ocht thar ocht déag agus ar ndóighe, simpliú ansin arís.

Táimid ag dul úsáid an forbairt seo don chéad cheist eile, agus an dóigh a bhfuil a fhios againn sin ná go ndeireann sé uaidh sin. Nuair a deireann ceist uaidh sin, i mBéarla sin hence nó from that, ciallaíonn sin go bhfuil tú ag úsáid an réiteach nó an freagra a fuair tú sa chéad phíosa. le fáil an réiteach don darna píosa, agus de ghnáth má tá ceisteanna ceangailte mar sin bíonn na h-uimhreacha Rómánacha in úsáid, so ciallaíonn sin go bhfuil ceist páirt 2 ag brath ar an fhreagra de cheist páirt 1. Ok, so táimid ag dul amharc ar an darna píosa anois. Faigh meastachán ar an fhréamh chiúbach de 0.88 gan áireamhán a úsáid, agus taispeán an modh agat go soiléir. OK, so, tá's againn gur ionann an fhréamh chiúbach ná i gcumhacht a 1 thar 3. So, is féidir linn seo a athscríobh mar 0.88 i gcumhacht a 1 thar 3. Agus tá forbairt againn de rud éigin i gcumhacht a 1 thar 3 anseo. So, táimid ag dul seo a úsáid, ach tá muid ag dul luach ar leith a chur isteach faoi choinne X, agus an dóigh a dhéanann muid sin ná go ligeann muid do cheann de seo a bheith cothrom le haon lúide dó X. OK? Agus má tá seo cothrom le haon lúide dó X, ciallaíonn sin go bhfuil dó X cothrom le haon lúide 0.88. so tá x cothrom le 0.1 dó roinnte ar dó so tá x cothrom le 0.06 so sin a dhéanann tú sa chás seo. So an rud atáimid ag dul a dhéanamh anois leis sin, táimid ag dul ionadaí ár luach de x isteach ar seo. Anois, ní fhaighimid freagra beacht, ok, because tá's againn go dtéann an forbairt seo ar aghaidh agus ar aghaidh agus ar aghaidh agus ar aghaidh. Ach gheobhaimid go leor ionad de dheachúil le n-astacháin a dhéanamh, ok, so, or nó meastachán, so tá sé ag dul a bheith, you know, a bheag nó a mhór, an luach ceart. So, cuirfimid isteach ár luachanna de X anseo, so tá haon móide

tá, you know, déanamh gan áireamhán a úsáid. Ag an phointe seo, thig leat do luachanna, na luachanna seo a chur isteach i do áireamhán. OK? So, má chuireann tú na luachanna seo isteach i do áireamhán, faigheann tú 0, 5, 8, 4. Agus, ar ndóighe, tugaimid ár bhfreagra i gcónaí ceart go dtí trí figiúr bunúsach, so 0.958. OK? OK, so, ag baint úsaid as an sampla atáimid i ndiaidh a dhéanamh, cuir stop leis an físeán anois agus bain triail as an cheist seo sibh féin. Ansin uaslódáil bhur freagraí ar Google Classroom.